ndị be anyị ndị ọma na-ege ntị anyị abịago n'igbo wọl telivishọn nke m ụtụtụ ụbọchị taa wee na-asị na ọ ga-adịrị ndị igbo niile na mma ife niile onye na-ezube ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma ife ọbụla onye Igbo tiri aka ga na-aga aga wee na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma ee Igbo ekunienu ndị Igbo anyị na-ekene unu niile ebe ọbụla unu nọ were anụ onu anyị anyị nọ n'obi ndị Igbo nke Igbo wọl telivishọn nke dị n'etiti ana ndị Igbo ebe a ka anyị si ewetala unu program nke ụtụtụ a anyị wee sị na ọ ga-adịrị unu niile na mma ife ọbụla unu ji eko unu zere ya ife ọma ọbụla onye ọbụla na-eme ife ọma a ga-abịachigala onye anwa nke ọjọọ onye na-eme nke ọjọọ a ga-abịachighakwala onye anwa wee na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma n'aha jizọs kraịst jizọs ọ bụkwanụ onye igbo jizọs bụ amadioha ee jizọs bụ amadioha ọ sọ ife anyị na-ekwu ndị igbo niile ebe ọbụna onye nọ nke onye chiri ya zelụ ee chukwu okike abịama anyị kwenyere na chukwu anyị kwenyekwara na jizọs ọ jizọs bụ amadioha ee so wee na-asị na ọ ya-adịrị ndị igbo niile na mma n'oge uhuruchi taa ife anyị ji wee bata n'obi ndị igbo n'ụbọchị taa bụ ọganiru ndị igbo ee ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ọtụtụ nghọtafie ọ gụnụ kpata na ndị igbo ada aga n'iru kedu ife kpatara na ndị igbo ada aga n'iru anyị wee na-atụne okwu dị iche iche ife kpatara na ndị igbo ada aga n'iru ọ bụ na nwa mgbeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ maka na i nee anya ị fụ na tigbuo zọgbuo juru ebe niile ọ bụrọzi ụdị ọganiru anyị nwere mgbe ndị ọcha bịara n'obodo anyị ka anyị na-enwe kịta anyị wee na-ajụ ọ gụnụ kpatara ya anyị ga-etinyekwa ọnụ n'ife gbasara ee eh, ịchịkwa ana Igbo maka ezi nchịkwa wetara na-eweta ọganiru ọ bụrụ na enwere ezi nchekwa n'ala Igbo anyị enwee ọganiru ee so anyị chọrọ ka anyị wetie ndị ọma ndị Igbo ndị n'ebe dị iche iche na-ege anyị ntị na this live program anyị na-asị ka unu kpọọ aka ekwentị ị na-afụ n'onyonyo gị nke pụtara 090 606

arọ ka anyị na-atụ so ị kpọọ ya na akara ekwentị ị na-afụ n'onyonyo gị ị tụnye arọ nke gị ka ọ bụrụ ife e kwuru ka a na-eme anyị ma na ọtụtụ ndị nọgasị n'ọrụ ndị na-ahụ ọchị ahụ ọtụtụ ndị nọgasị n'ọrụ mana anyị eji anyị aghara mgbagbu wee na gịnị anyị eji maka mgbagbu wee ghara ọgụ anyị ga na-ekwu okwu maka ndị be anyị sị na anyị na-anụ ọgụ ka oyibo wee bịa so i nee anya n'aka ekpe mụ ị ga-afụ nwa amadi ndị Igbo ee nna biko gwa ha afa gị ọ dị mma ọhaneze na-ege anyị ntị afa m bụ maazị Kenechukwu Adukwuru ee nekwaa anya aka ekpe m ị ga-afụkwa nwa okorobịa imi ya kwụ ọtọ nọkwa ebe a maka ndị ee nna m ukwu gwa ha afa gị ndị Igbo ekene m unu afa m wụ Ebelenna Okonkwo onye Nnewi Anambra state mụ onwe m unu afụgo n'ihu na onye isi nchụaja onye isi nhazi ụlọ ọrụ Igbo World Television mụ abụ onye isi nchụaja Ndụbueze Ụkachukwu unu ma na ọ na-arụ agbagbuo dike n'ọgụ e were aja mee gịnị tụgbuo so ndị be anyị ya na-egekwa anyị ntị ka anyị wee wee bata n'oge nke ndị ndị Igbo n'ụtụtụ a so ife a na-ekwu bụ ọganiru ndị Igbo kedu ife anyị bụ ndị Igbo ga-eme ka ọganiru anyị wee zuo oke ka ọganiru wee na-adị n'ana Igbo biko ndị be anyị onye nwekwara okwu tụọ ya ọnụ ka anyị na-agakwa n'iru n'iru ebele ngwa na oge anyị ekenekwa m unu ọzọ ee the the issue now eh, ife anyị need kịta wụ unity as ndị Igbo anyị bụ anyị need unity ọ bụ na unity dị n'etiti anyị anyị aga n'iru anyị aga n'iru ọfụma ọfụma ị ma na ndị Igbo ndị Igbo na-eme ọfụma apụta na business ndị Igbo na-eme ọfụma but ife na-egbu anyị wụ na onye a na-enwe anya ukwu ebe onye a nọ ọ kwa ị ghọta ọ bụ na anyị nwere unity anyị niile ya-eto together ife mụwa ya-ekwuburu for now ọ dị mma igbo na-ege anyị ntị ekene m unu ife dị n'ife a wụ na ọ wụ na nke izizi godu wụ na anyị enwe ịfụnanya anyị bụ ndị igbo n'etiti onwe anyị anyị enwegodo ịfụnanya maka na ọ wụ na anyị nwee ịfụnanya afụ m ka tigbuo zọgbuo ya esi wee bata ebe ịfụnanya dụ maka na ọ wụ na anyị nwee ịfụnanya nwanne fụ nwanne n'anya ife ọ ya na-eche wụ ife ọ ya eme nwanne ka obi wee dị ya mma mana ọ wụ na anyị enweghị ịfụnanya ị ma na tigbuo zọgbuo abata nke ịbụọ wụ na anyị ewere anya ụfụ na obi ọjọọ debe n'ụsọ maka na igbo na-agba mbọ bụ eziokwu mana igbo nwere anya ụfụ na anya ukwu ị fụ ka nwanne gị na-aga n'ihu kama ị ya atọ ị ya atọ ị ya eche n'ime onwe kedu ife ị ya eme ka ị na-aga n'ihu nke gị ị nwee anya ụfụ chọba ife ị ya eme nwanne gị maka na ọ na-aga n'ihu na ife m na-ekwu n'okwu a wụ na anyị wụ ndị Igbo anyị afụgodo onwe anyị n'anya anyị enwee ọganihu wee bata maka na Igbo na-agba mbọ bụ eziokwu Igbo na-agba mbọ na-azụ onwe ha ngwa ka anyị ga-ebutakwa anya n'ife na-aga ka anyị mara onye na-akpa anyị ife a Ee, o nweghị okwu

Igbo ka anyị hụrịta onwe anyị n'anya ị fụ na udo ga-adị udo ga-adị ya anụ anyị na-azọ anyị ga-enweta ya ma anyị afụrọ onwe anyị n'anya o nwekwana ebe anyị ji azụ agakwana onwe anyị anyị ga-achọ ka anyị nweta ya bụ izo ime ntị na anyị dị na- na anyị igbo anyị a bụ ịfụnanya nkewa nkewa nkewa nkewa ma nduzi onye ukwu ngwa anyị na-ekene gị eh? anyị na-ekene gị na-asị gị daalụ i ji wee tinye ọnụ na program nke ọganihu ndị igbo anyị na-asị na onye nwe anyị ga-agọzi gị n'aha jizọs Eh. Eh, ndị be anyị unu anụgo onye si enugwu wee kpọọ na ọ na-akọ ọkọrọ na agbarọ aka na ndị Igbo afụrọ onwe ha n'anya ana na ọ bụrụ na anyị bụ ndị Igbo anyị aga n'iru na anyị ga-enwe ịfụnanya ekele ngwa na-ekwukwa ife ị na-ekwu na ife i kwuru bara ọ dị mma ka m ka m gawakwa n'ihu na nke ịfụnanya agafee ife ọzọ anyị ya agbakwa mbọ mee wụ na anyị adụ njikere ịdị na-emeso onwe anyị ezi omume maka na mm, ndị kwuru okwu sị na ọ wụ nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ ya anya n'udu mmiri maka na ọ wụ na anyị wụ igbo na-emeso onwe anyị ezi omume ehe ị ma na mm, anyị adị na-aga n'ihu maka na afụ m ka mm, ndị kwuru okwu sị na ọ wụ mm na o nwe ka ihe esi wee kụọ m wee kụọ ọka n'ubi o ruo n'oge owuwe ife ubi i je jee ka i je buru ji na ma onye kwe omume maka hapụ m ka o nwee oke ihe si wee na-emeso mmadụ ibe gị omume ọjọọ ị na-eyibu uche na a ya-emesozi gị omume na a ya-emeso gị omume ọma ịfụ na ọ ya ekwe menu mana ọ na ị na-emeso mmadụ ibe gị omume ọma ehe a ya-emesokwa gị omume ị na-ekwe anya na a ya mm, emeso gị omume ọma maka na ị na-emeso mmadụ ibe gị so na ọ nya wụ ife onye ma onye m nwere ka m tụnyegodu n'okwu a ka mm, anyị na-eje n'ubi ka ji were na-aka Eh, ndị ọma ndị ọma na-ege anyị ntị unu anụgo Ekene na-ekwu tụpụtara atụmatụ na abụ onye si Enugu kpọọ wepụtara ee okwu ee ịfụnanya ee Ekene tụkwasịkwa ya ọnụ n'ime ezigbo omume ee ọ mara akwụkwọ nsọ akwụkwọ ndị ụka ee sị na ife onye ji wee tụọ ka a ya-eji wee wee tụrụ ya ee na o nwerọ ka ị ya-esi na-eme ife ọjọọ ị na-eme expect ka ị nweta ife ọma ma ọ bụ gị bụ nna ị na-eme ife ọjọọ megide nwa nwanne ya ma nwa nwanna ya na-atajiri ya anya na-achụ ya na-achụ ka i gbuo ya na-agwọ ọgwụ na-eme nta na-eme imo ka i wee nwa aka aka na akwụkwọ si ya m, eh, eh, nwa nwa nwanne ya ma ọ bụ o- nwa ikwu gị ma ọ bụ nwa ibe gị ị na-eme expect ka nwa nke ahụ gaa n'iru ọ gaghị possible ịghọtago so ife anyị na-ekwu bụ ee anyị wụrụ ndị igbo needịrị ịdụ onwe anyị ọdụ dịka e si kwuo ebe a anyị dụọ onwe anyị ọdụ onye ọbụla dụọ onwe ya ịghọtago eze agbanụ na-ebu nsị eje n'ụlọ ụka ee ọ na-ahụ eze mmekọta ibe buru nkata n'isi wee buru owu so anyị wụrụ ndị igbo ya atụgharị onye ọbụla dụọ onwe ya ihe ya na-adụ dụọ onwe ya so that ịpụọ chịkọ onwe ya wee nwee ka m i si eme ife ọbụna ị na-eme mara na ife ọbụna ị mere ya emechaa mmewe na chigatara ụwa ee so nna anyị Ekene ị nwere ife i kwuru i kwuru na unity unity bụ ijikọ ọnụ ma ọ bụ ịdị n'otu ọ nya ka a na-akpọ unity n'okwu igbo ee so ọ bụrụ na ndị igbo wee jikọ ọnụ ndị be anyị sị na igwe bụ ike unu nee anya ife na-eme n'okirikiri anyị unu fụ na ndị mgbakọ jikọrọ ọnụ ndị ugwu jikọrọ ezigbo ọnụ ọ ya kpatara ife ọbụla ha na-ekwu anyị onwe ya eme fa kpachie a sị na ofu mkpụrụ aịza na aka ka e wee agbajie mana ukwu aịza a na-agbaji ya agbaji so ndị igbo a na-agwa unu ka unu jikọọ ọnụ ebe ọ bụla onye igbo ọbụla nọ ị nọ na gabon ị nọ na ghana ị nọ na kotonu ị nọ na any african country ị nọkwu n'obodo oyibo jikọọ ọnụ nweenụ nzukọ ibe ha nwere ndị igbo nzukọ ọgbakọ atụọ arọ igbo wee na-aga n'iru ndị be anyị na-ekwu wee na-asị

onye ọrụ ngozi nke a na-eme eme onye na-enyo ibe ya enyo okorie na-enyo okafọ okafọ na-enyo okeke okonkwọ na-enyo mgborie ọ bụ na ụmụ nwaanyị ọ nke a ka kasị njọ anyị na-emezi onwe anyị anya anyị na-eme because na nsọpụrụ adịghịzi ezinụlọ ọbụla gbasara agbasa kịta nwoke na-akọ iche nwaanyị na-akọ iche ụmụazị na-akọ iche wọsọpụ menụ wọsọpụ menụ agba ibe niile wọsọpụ ya wọsọ ya ọbụ so ife anyị na-ekwu bụ ọganihu ndị igbo ka anyị ji maka ọrụ ebe ahụ ụtụtụ a kpọọ ya akara ekwentị dị n'onyonyo 090 606

eeeakwụkwọ ndị ọzọ so ife anyị na-ekwu bụrụ ọ na-anyụcha nsị akabịba arụ ọrụ ọrụ obodo onye ọbụla bụ onye igbo ebe ọ bụla ị nọ jikọọ ọnụ gbaa izu unu erezina onwe unu mmadụ ịfụ ego n'anya butere ọdịda ndị igbo maka na eziokwu because anywhere ị fụrụ onye igbo ịhụrụ ife bụ judas n'etiti ndị igbo ndị igbo na-ere onwe ha dịka ndị ọkpa na akụkọ akpụ m nke iche onye igbo ndị igbo chineke gọziri onye igbo ọbụla anyị dịka ndị juu

ok mgbado ọhụrụ anyị na-ekele gị o hello a sị na anyị na-ekele gị o n'igbo world television wee na-asị gị daalụ ka chineke gbaa ha ume n'aha jizọs Amen. Ee, dọọrọ ndị be anyị unu afụgokwu eh, nna anyị ukwu si Zaria Kaduna state wee kpọọ wee na-ekwu na ndị okenye ndị Igbo na enwetagba problem na youth na ndị ntorobịa ndị ntorobịa na ndị okenye jee ree onwe ha n'aka ndị ugwu ife o tinyere ọnụ ife o kwuru nke a bụ uche ya ka o kwuru ndị mmadụ sị na uche onye adịghị ya njọ o kwuru na ndị Igbo na-eme onwe ha ndị ndị isi ndị jee were onwe ha ree n'aka ndị ugwu na ọ ha bụ problem na ọ ya bụ na ọganihu abịarọ n'ala Igbo ee ndị be anyị ahụrụ oko anyị ji enyo ife nyokwa ife a ọ dịkwa nke ife nwoke a kwuru na eziokwu dị ya Eziokwu dị na ya. Ehe. Eziokwu dị na ya. ọ dịkwa nke ife a kwuru- nwoke a kwuru na eziokwu dị ya ife anyị ji wee kwuo ife a m kwuru kịta na-ere ndị igbo express si Ọnịcha wee gaa Enugu for how many years that express dị very very bad ọ dị unmovable ọ dị unmovable and ọ dị unportable so o nwerọ express ị chọọ Naijiria niile o nwerọ express jọrọ njọ ka express si Ọnịcha wee gaa Enugu ife ndị isi nọ na politics ji anyị maka na ha ga-akwara ya bụ ụzọ anyị gara ya o nwekwara onye na-akpọ anyị n'ekwentị ka anyị mara onye ọ bụ o ọ gbabirigo ehe so express si ọnịcha wee gaa enugwu ọ bụ na ndị igbo enwerọ ndị nọ n'ọchịchị na naijiria ga-ejikọ aka ọnụ ka anyị nwee express ka ọ dị mma ka anyị fụkwa onye ọzọ na-akpọkwa anyị onye nke a ụtụtụ ọ na-akọ ọtụ ya ọ bụ na o nwerọ ndị Igbo ọ bụ na o nwerọ ndị nọ n'ọchịchị ga-agba mbọ ka ha rụọ ụzọ o wee mebigide wee mebiruo ebe ọ dị kịta kpatara na agbakata new road agbakata old road maka ụzọ ụzọ a sị ka iwe ha ji esi ọnịcha eje enugwu ụzọ ụzọ Sam Mbakwe ahụ mgbe Sam Mbakwe onye nke otu mgbe obodo a ọ bụ a rụrụ ya bụ ụzọ ndị ndomi ndị mmasị ndomi enweghị ife a na-akọ kịta ụzọ a kịta na-akpachi ebe ohi ebe akpachi ebe ohi ebe a ọ bụ ndị mmadụ na government nwere ike inye order a na-azọ ọchịchị na-azọ kirikirikiri onye na-ekwe ibi ọba o nwerọ njikọ ọnụ o nwerọ onye sị ka a rụọ ụzọ unu na-emebiteriu ndị ndị ndị mgbago ugwu ka ha ejikọ ọnụ ọfụma na ọbụrụ ji wee gaa aka ahụ yes edozie na-azọ ọchịchị na-azọ kiri kirikiri so eziokwu dị n'ihe nna ya ukwu si from zaria kwuru ezigbote eziokwu o. ezigbo eziokwu so ndị igbo ndị nọ n'ọchịchị a sị m unu unu chegharịa onye isi nchụaja na-ekwu onye ya gwa unu na-agwa unu onye ọrụ nke ọma ahụ na-ewepụta aka ife anyị ji ekwu aha ọ hụrụ mba ya akpọba unu afa n'ofu n'ofu onye kwuo aha ya na tinye na oloko aha gbuo agụ ọbịa n'ala igbo ọrụ oji ndị igbo ya akpụrụ na mgbago ife anyị na-ekwu ife ahụ onye isi nchụaja sị ndị isi ndị igbo ị nọ na abuja ị nọ na lagos unu chegharịa chegharịanụ chegharịanụ chegharịanụ ọganihu ndị igbo ka anyị chọrọ unu ruo ebe ọbụla ndị ọzọ nọ a na-azọ ife gbasara ndị be fa

nke onye nke atọ birikwana so ife anyị na-ekwu bụ ndị isi nọ n'ọchịchị ndị isi ndị igbo nọsị na isi n'ọchịchị ka a na-asị ka unu chegharịa unu chegharịa na alaeze igbo dị nso alaeze igbo dị nso chegharịanụ ọ bụrọ egwu ụmụazị ka a pụtara ha pụtara bụ ikwunu so ha na-asị ka onye igbo ọbụla nọ n'ọchịchị kapụta ka onye igbo ọbụla nọ n'ọchịchị mee gịnị kapụta onye nọ n'ajọ ife ya si n'ajọ ife pụta na anaeze ndị igbo dị nso ihe nke m na-ekwu Hello? so ndị a na-enye ego enyecha ha ego nye ha commission e use-uo substandard material wee lụọ ọrụ eyuzo enye mmadụ enye mmadụ project ịlụ ụzọ enye ya ego complete money o use-uo

Okay ị na-ege m ntị. ana m ege ife ị na-ekwu Ndị Igbo anaghị na-ala ka ịhụ nwanne ha n'anya. Onye si ka ya lọta, ha achọwa ihe ha ga-eme ya. Ọ na-adị mma. Anyị kwesịrị izu na ee wụrụ ofu nwanne ma ị bụ onye Anambra ma ị bụ onye Imo ma ị bụ onye Abịa ma ị bụ onye Ebonyi ma ị bụ onye eh, Enugu ka anyị jikọọ onwe anyị ọnụ ka anyị nwee ike nweta ihe anyị anyị na-achọ

anyị na-ekele ya asị ibe ọrụ ee ọ bụrụ na ime uche ị na-eme ka ọ dị mma ọ bụ na anyị chọrọ anyị na-ahụ ihe niile ị na-eme anyị na-akwụ ya ahịa ngwa ha emesịa ebe ndị ndị meeting ọ bụrụ na o nwere nzukọ ndị igbo na-eme i nye m nọmba onye isi unu ka anyị na ya na-communicate o nwee occasion unu na-eme anyị etinyekwu ya n'igbo tv Hmm. ebe ịkpọ i nye anyị nọmba onye isi unu ka anyị na ya kwuo ok thank you very much odogwu ok nsogbu adịrọ ị sị na afa gị wụ ichie gịnị Uche Chuk. Uche Chuks. Ee. Deme. Deme. Ọ na ife a na-ekwu and ife a kwuru dabara ọfụma a na-akọwa na ọ nwekwara ndị Igbo ka e ji sị na Igbo na-eme onwe fa fa ga-ana oke ego n'aka federal government enye fa ego ka e wee rụọ ndị be fa ụzọ erie the money and eri ekwere iko eri ekwere ike buru substandard product bịa dọba n'igbo ahịa ndị igbo anya abịa na ana ama generalize fa ana ama n'akụkọ igbo unu afụkwarọ unu na-eme onwe unu unu afụkwa ọnịcha kịta three three ụzọ adịrọ that place ụzọ adịrọ that place eje nonsense bụ elu dị ọlụ mbize niine a dịgasị n'anị igbo ọ pụta na aha na aha na aha ma ele ya anya a na-atụ a na-atụ alo na-eweta ego maka ada asị na aha eweta a na-eweta a na-enweta ego a bịa na senate house mmadụ ebinie sị na onye nye eh, gị fa na-akpọkwa ya na ụzọ ebe a adịrọ mma chi commission contract ịlụ the ụzọ enyecha the person ego ọ pụta one month two months aya lụọ anything o use nonsense wee lụọ the ọrụ ọ pụta one month of rainfall

adịchara ya m ọgbago ọgbago ọgbagoro m ọgbagoro m e- e- ebe ebe n'ime ọ- ọ- ọ- o buru bụ ego na- na-adọnye n'akpa and nke ka ewe m iwe na ha ya wesi n'ụzọ ahụ wee ga mba nụ na ọha ya ma ha abanye oge na-abịa mgbe ahụ emechisi n- o- ndị ndị politician na ha ya ha kpọrọ ha were moto were ụzọ wee gawa ka ha soro anyị afụ ife anyị na-afụ ndị be anyị na-afụ ha banye ha banye ụgbọ enu fere enu sị chikina ife unu fụrụ unu erie

anyị na-aka ya gwa ntị tinye ọnụ n'okwu a ndị Igbo ịga obodo gọọmenti gị ịgba ya na-ekwu mmiri a ya amakwa onye ọbụla mmiri a ya amakwa onye ọbụla mmiri a na-achọ izo a ya amakwa onye ọbụla jee goro credit tinye na phone gị kpọọ ya ka ekwentị ka a na-ahụtaba ahụ ndị Igbo nọ Gabon na-anụ ife a ndị Igbo nọ Ghana na-anụ ife a ndị Igbo nọ South Africa na-anụ ife a na-ekwu ndị Igbo nọ n'ebe dị iche iche ọrụ dị họtara o nwe ndị nọ na Facebook kịta na-anụ ya o nwe ndị nọ na YouTube na-anụ ya o nwe ndị nọ na satellite na-anụ ya i sonyere anyị na Facebook i sonyere anyị na Facebook i sonyere anyị na YouTube i jee na Facebook ị type Igbo World TV ọ bụrụ na ị na-azụ na Facebook ị nweta ya ozugbo ife anyị na-eme ebe a live na Facebook i jee na YouTube ị type Igbo World TV ịdị ọrụ ikwu uche

ndewo hello good morning ebee ka i si akpọ Abuja. kedu afa gị na ebe i si akpọ i si Abuja akpọ kedu ife bụ afa gị Afa m nwaada Chekwube Chukwu. nwaada Chekwube Chukwu ị na-awatch program a live na television gị na Abuja

ibe mmụọ bụ mmadụ kwuo ya udara kwuo ya ogene kwuo ya ndị be anyị ọkwa na ntị na ntị ike ogene ntị ogene ka ka nwoke ji ya ọkụkọ ntị ike na-anụ ife n'ite ofe so nna anyị na-ekene gị na-asị na ọ ya-adịrị gị na mma n'aha Jizọs Amị o. Amen. ahụ

ọgwa birigo ndị flash na ana flash ọhụrụ nke agwa birigo so ife anyị na-ekwu bụ ife anyị na-ekwu bụ na ọrụmụlọ ndị igbo sokwa eme onwe fa kpata na ọganiru adịrọ n'ala igbo na onye nwere onwe ihu ọchịchị e nye ya ego ọ ga-eji wee dozi ala igbo o rie the money kedu ihe anyị na-eme ka anyị weta ndị ego anyị ife a bụ ego ndị igbo ka ha na-eri a na-ewepụta na federal gọọmenti

e tinye ya n'ọrụ ee nsogbu ndị a na-enwe anyị agaghị enwe gịnị ka anyị chọrọ ka e meziere anyị ụzọ mezitụtụba anyị ihe anyị ana-agara mkpa anyị na-eme ihe ndị dịịrị anyị onye wu onye isi ala echem na ọ wụcha ya wu ihe sote wu mkpa anyị e tinye e meziere anyị ụzọ ka anyị nwee ebe anyị ji wee na-aga na-akpata mezitụta ihe ya adịrị anyị mma

Ọ na-esetụla aka anyị setụta ya na-ekwusa anyị ụmụ ihe ndị dị current ka anyị nwekwa ike na-adị updated. Aga m alaiki ya. Oo, ngwa ebe ya na ee ana m ama ana m anominate gị as onye isi nchụaja Igbo World Television ee gịnwa gịnwa ga-abụ onye isi anyị n'Aba o nwee ife unu na-eme n'Aba unu chọrọ ka anyị bubata n'Igbo World TV Okay. onye ahụ anyị dịrị ịbịakwute gị ọ bụrụ na ọ bịakwute gị ị kpọọ anyị n'akara ekwentị a gwa anyị ọ bụrụ na video anyị agwa gị otu e si sendịara anyị video ya ka anyị nwere ike na-afụta ife unu na-eme n'Aba dị current ọ kwa ị ghọta o nwee ife na-eme n'Aba dị current ị gwa anyị ozugbo anyị etinye live ọ pụta na ee the whole ụwa na-afụ ya ndị Gabon na-awatch television a ndị South Africa na-awatch ya very soon. Mm. Yes. It's not a whole

Okay, thank you. so much. Yeah bye bye. Eh, Ndị be anyị um, unu afụna ife nwanne anyị nwoke si n'Aba kwuru. Eh, a- Onye ọzọ na-akpọ maka akwụkwọ onye onye a na network na-aga aga. Onye nke a dọbiri. Eh, Ndị be anyị um, anyị na-ekwu obere anyị na-eje ka anyị zuo obere ike. wee gbaa mmiri na n'akpịrị wee chighata ka m wee gwazie unu ife anyị ji na ife anyị chetara na ife a ya-eme ka ọganihu wee gaa n'ala Igbo Hello, good morning. Ọ ndị Igbo World TV ka ị na-akpọ? ọ live program ka ọ bụ ọ live program so kee ebe i si akpọ ebe a Kano State kee afa gị kee afa gị Jude I sị na afa gị bụ Jude. Jude Omaba from Kano State. Okay. So tinye ọnụ n'okwu a na-ekwu so ị na-awatch television a na Kano. Ee, ndị Igbo nọ n'okirikiri so awatch ya. unu ahụsa dị ozi onye igbo ọbụna idiri ịnọ na program a tv ọkpọsa na bụ onye igbo ọbụna nọ na kano ee mgbe tinye ọnụ n'ife anyị na-ekwu gbasata na ọganiru ndị igbo na ife mata na ọganiru adịrọ onye onye nke anyị mere

anyị na ya ga-akparịtakwa ọfụma ọfụma agbazi ka chineke kene ka chineke gbaa ume n'aha jizọs ee ndị be anyị anyị ga-aga break ka anyị wee jee gbaa mmiri wee chighatakwa azụ ka anyị wee buru ife okwu ka a na-eme ndị be anyị ndị ọhụrụ